Chomwe iwowo amadziwa chinali chonena kuti apatsidwa u second vice president ndipo anthu kunali kuombela mmanja iyayi mtsogoleri wa chipani cha aford tsopanotu iyeyo wapatsidwa zimene ankafuna kuti akhale second vice president malinga ndi mgwirizano wawo ayi a Peter Mutharikawo ndithu akwanilitsatu zimene iwo adalonjeza ayi ndiye kuti akhoza kumaima pa malonjezo awo. Zambirimbiri kuyankhulidwa ndipo ena amachita kumupatsa mpakana mafuno abwino. Enoch Chihanayo congratulations. Ndetu zinali zodabwitsa chifukwa chonena kuti nthawi imene anauzidwa kuti alumbira sanalumbire. Nduna zimene amati akalumbire nazo zinalumbira koma iwowo osalumbira. mpakana kudzafika tsiku la lero osadziwika kunena kuti kodi chomwe chikuchitika ndi chani anthu ena nkumayamba kulingalira kunena kuti zikhoza kutheka kunena kuti mwina mwake pali kusintha kwina kwake kapena kunena kuti asintha maganizo a Peter Mutharika kuti mwina a Chihanawa basinso sa second vice president nanga chetechete ameneyo bwanji tikhalatu tikufotokoza bwinobwino kutino tsogolo cha nkhani yonseyi tsogolo cha udindo wa u second vice president kwa a chihana zili pati komatu tikupanga choncho tapangani subscribe ku channel chimenechi cha malawi trends tv kutitu nkhani zomwe tubweretsa pano zikufikeni mosavuta ndiye chikutipangitsa kufotokoza kunena kuti malinga ndi kunena kuti boma lomwe lidalowa panopali muli a dpp muli a aford komanso muli rf ndi chipani chinanso tachiwala dzina lake zomwe zimachitika ndi zonena kuti akupanga mgwirizano wawo adagwirizana zonena kuti ife mdzatipatsa mbali yakuti ife mbali yakuti ndipo kumbali ya aford anagwirizana zonena kuti iwowa adzapatsidwa u second vice president kapena kunena kuti wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino nde a Enoch Chihana ndi timu yawo kumeneko a aford anavomereza kunena kuti fine tiyenda nanu koma ndiye kuti mukatipatsa zimenezi tikadzawina fast forward ili pa 16 september 2025 voti inakhuthulidwa ku dpp ndipodi a Enoch Chihana a Peter Mutharika timu yonse ija adapambana ndikunena kuti iwowo ndi amene akupita mboma ndipo tikunena panopa ndi amene akulamulira nde malinga ndi kunena kuti no agreement ndi agreement mgwirizano ndi mgwirizano pangano ndi pangano a Peter Mutharika wiki yatha adakwaniritsa lonjezo lawo atalengeza kunena kuti apanga appoint kapena kuti no kusankha Enoch Chihana kuti akhale wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Nkhani imeneyi idasokosa pena paliponse ndipo ife pano pa Malawi Trends tinayibweretsanso nkhaniyi. Anthu kudali kumfunira mafuno abwino Enoch Chihana, anthu kudali kuyamikira a Peter Mutharika kunena kuti wakwaniritsa lonjezo lake, saini yabwino kuti no adzikwaniritsa malonjezo amene adapereka kwa Amalawi. ndipotu chikalata chimene chidatulukacho chinkaloza kunena kuti wiki yatha yomweyo akhala akulumbiritsidwa mkulu ameneyo kuti zitsimikizike ayambedi kugwira ntchito ngati wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino tidafika tsiku lolumbira limene kumayenera kukalumbire a Alfred Gangata ngati nduna yoyang'anira za mdziko, Minister of State, a George Chaponda ngati nduna yoyang'anira za Foreign Affairs za m'maiko akunja, a Joseph Mwanamvekha ngati nduna yoyang'anira za chuma kunoko ku Malawi, komanso iwowa a Chihana ngati wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino zomwe tidaona tsiku limenelo zidali zonena kuti nduna zitatu zidalumbira koma iwowa a Enoch Chihana sadalumbire nawo iwowo adangokhala potero anthu kumadabwa kuti no chikuchitika ndi chani kodi tidziti kapena master of ceremony amene amayendetsa mwambo wonsewu wadumpha pa Enoch Chihana chetechete chetechete mpakana kudzafika mtsiku la lero kumayenda manong'onong'o ambiri kunena kuti kodi nchifukwa chani iwo asadalumbire chifukwa kuchoka ku ofesi ya purezidentiyo sadafotokoze kunena kuti a Chihana salumbira lero chifukwa cha zakuti zakuti adangokhala chete ndiye kumayenda mphekesera zonena kuti mwinatu zasintha pena pake mwina yalimba nkandiro pena pake kapena kuti no akufuna abweze chiganizo chimene chija chiganizo chimene chija afuna achibweze ndi lerolitu limene tsopano kuchoka ku ofesi yomweyo ya president mlembi wamkulu ku ofesi imeneyo justin saidi wabwera kutsimikiza kunena kuti pulani yolumbiritsa a enoch chihana idakalipo chabe kungoti ayisintha akuti adzawalumbilitsa pamodzi ndi nduna zonse zimene a Peter Mutharika azisankhe. Tsono akasankha nduna zonse zomwe zatsala, panopa tili nduna zitatu zokha, akasankha nduna zonse ndi pameneno adzabwere ndikudzalumbilitsa nduna zimenezo. pamodzi ndi amene wawa a Enoch Chihana kumafunsa kunena kuti bwanji sadalumbiritse nthawi imene ija chifukwa ndiye kuti anthu amene amalumbira mwina sadali ochuluka pofananizira ndi nduna zimene zingadzalumbire zidakatha kuchepetsa mwina ntchito nthawi idakatha kusevedwa nchifukwa chani ayi pamenepo pokha timanena kuti iwowo ali ndi mayankho chifukwa chimene sadafune kuwalumbiritsa a Enoch Chihana nthawi imeneyo ndipo pano sitingakambe zambiri kungonena kuti iwowatu sizoti akhasulidwe appointment yawo idakayimabe kunena kuti akhala wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino udindo umene adalonjezedwa nthawi imene ankachita mgwirizano ndi chipani cha dpp ndipo apa zikuoneka kuti no ayi udindowo it still stand zinakaimabe sizoti azikhasula aa mmenemotu ndi mmene zakhalira nkhaninso imodzi mwa nkhani zomwe zakhala zikuzungulira makamaka chakumadzulo komweko ngati muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi mungatiuzetu mu comment section komanso chofunikira kwambiri osaiwala kupanga subscribe ku channel chimenechi cha malawi trends tv kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikufikani mosavuta akuti